Дылажьэ.
Нтӏэ, къызэрыщӏэддзэнур сыт? Хьэкӏэ.
Адыгэ драматическэ театрым сыщолажьэ, си цӏэр Хьэмырзэ Ахьмэдщ. Сыту фӏыт!
Шрам и макъыр щӏэзыгъэувар сэращ. Сэ сыпащтыхьщ, сызыхуейр сощӏэ! А лэжьыгъэм пыщӏауэ хъуа псори фӏыщ. Еууей, зи мычэзу къызжьэдэхуащ. тхыдэм хэнэнущ ар, цӏыхум къахуэнэну.
Аслъэн пащтыхьыр къэзгъэпсэлъар сэращ, Безыр Юрэ. Фӏы дыдэщ.
Аслъэн пащтыхьым дыхуэдащэрэт гъащӏэм. Си щӏалэ, делагъэм утегушхуэныр хахуагъэкъым. Сэ сы-Шал Хъусенщ, Адыгэбзэкӏэ Симбэ зыгъэпсэлъар сэращ.
Иджы ущхьэхуитщ узэрыхуейуэ уэ. Мыр си япэ лэжьыгъэщ. Фигу ирихьамэ ӏейуэ си гуапэт. Пэжу.
Сэ си цӏэр Чухмахуэ Фатимэщ, Налэ къэзыгъэпсэлъар сэращ. Ди лэжьыгъэ дгъэзэщӏар фигу ирихьмэ, егъэлеяуэ ди гуапэ хъунущ. Си гуапэщ сэри. Къызэрызэджэр Вадимщ, Мысостхьэ сащыщщ. Мы таурыхъым сэ къэзгъэпсэлъащ кхъуэпӏащэ дзыгур. Сэращ жыхуэпӏэр.
Феплъ мыбы.
Сэращ жыхуэпӏэр. Щапхъэ тефх. Зыкъысхуэгъазэ, зиусхьэн кхъуэкӏэ. Сэ си цӏэр Адзигщ, Къардэнхьэ сащыщщ, Зазу къэзгъэпсэлъар сэращ. Мамэ къыбжиӏа шхыным уриджэгу зэрымыхъунур? псэущхьэ гъэщӏэгъуэнщ. Пэжыр жыпӏэмэ, къуащӏэфынущ дэ абыхэм я щӏым дытетщ.
Сэ си унэцӏэр Балъкъызщ, си цӏэр Валерэщ, Адыгэ театрым сыщолажьэ. Хьэуэ,
еплъыт фӏыуэ!
Номиным и образыр, и псалъэкӏэр адыгэбзэкӏэ фи пащхьэ изылъхьар сэращ.
Бррр, къэмыхъуа дуней щытыкӏэщ! Сэ сы-Шэрэмэт Людэщ. Шенди си макъымкӏэ къэзгъэпсэлъащ.

ӏуэхур нэгъэсын хуейщ. Сэ сы-Тхьэщыгъуей Жаннэщ. Мы таурыхъым Симбэ и анэ Сараби къэзыгъэпсэлъар сэращ. Ар пцӏыщ.
Яжеӏэ ар зэрымыпэжыр.
Пэжщ, пэжщ. Симбэ?
Сэ си цӏэр Бжэныкӏэ Ахьмэдщ. Илъэс пщыкӏуз сохъу. Хьэкӏунэ мэтӏатӏэ. Мы таурыхъым Симбэ цӏыкӏур си макъкӏэ псэлъащ. Пап. Уэ дэрэ дызэныбжьэгъущ. Пэжкъэ? Пэжщ. Джыри къысхуагъэфэщатэмэ, зыгуэр згъэпсэлъэнт. Сэ си цӏэр Бетыгъуэн Расинэщ, илъэсипщӏ сохъу. О. Налэ цӏыкӏур сэращ къэзгъэпсэлъар. Дэнэ сыздэпшэнур? Зыкӏи сызыхуэмей щӏыпӏэ хъунщ. Сэ си цӏэр Амырхъанщ. Бэрбэчхэ сарейщ. Симбэ цӏыкӏу и уэрэдхэр зыгъэзэщӏар сэращ. Си гъуэгур хуитыбзэщ, нитӏым къаубыдым нэс.
Си цӏэр Батыр Мухьэдинщ. Шрам и уэрэдыр зыгъэзэщӏар сэращ. Ди ныбэ зэрыфкъун фӏэкӏа. Фэ фи щхьэм ит щӏагъуи щымыӏэ. Хуабжьу бзаджэт
Сэ сы-Ӏэдисэщ. Налэ и уэрэдыр жызыӏа сэращ.
Зэхэпщӏэрэ гурыщӏэр. Си гуапэ хъунут фигу срихьамэ.
Арщхьэкӏэ си псэм ар зэхещӏэ. Нэсауэ ар пащтыхь. Си цӏэр Багъ Любэщ.